will try to uh, translate so that uh, we are on the same page. Allow me now to read a Chichewa version of uh, the press briefing. kuyankhula pa nkhani ya kusowa kwa ndege imene a vice president a dziko lino omwe ndi president wa chipani cha utm ndi owatumikira komanso amene amayendetsa ndegeyi ife ngati chipani ndife okhudzidwa kwambiri kuti uh, pali nkhani ya kusowa kwa ndege imeneyi tikufuna tithokoze kwambiri ntchito yonse yomwe ikugwiridwa uh, pofuna kupeza komwe ndegeyi ili koma tikufuna tipemphe kunena kuti um, ntchito imeneyi iwonjezereke uh, kupitirira pamene uh, ikuchitikira tifuna tipemphe boma komanso ena onse akufuna kwabwino kuti ayike mapazi awo pa ntchito imeneyi mopitirira muyezo ngakhale tikuthokoza Chifukwa cha ntchito imene ikuchitika, ngati chipani ndife okhudzidwa kwambiri kuti tikukhulupirira kuti tikanachita mowirikiza mmene tikuchitira. Zinadziwika m'mawa cha m'ma 10 koloko kuti ndegeyi sikupezeka. koma kafukufuku amayamba masana ma past 3 chimenechi nchodetsa nkhawa tikanakonda kuti asilikali amene akuchita nawo uh, kafukufukuyu akanakhala ochuluka Kuti ntchitoyi iyende bwino mwina kusiyana ndi momwe inayendera dzulo komanso mukafukufuku wina amene tinapempha anzathu kutithandizira apeza kuti ndege zonse zimene zinayenda dzulo akutha kuziona koma iyi yokha imene anakwera vice president sakutha kuiona chotero Tikukhudzidwa kwambiri kuti mu ndege imeneyi akatswiri akukanika kuti ayipeze pamene ili. Ngakhale Tikufuna tipemphe a Malawi onse komanso ma partners onse anzathu a maiko akunja amene ali ndi ma embassy kuno, abusa onse mdziko lino kuti nawonso atithandizire pa ntchito imene ikuchitikayi. Ifeyo ngati chipani nafenso sitinangokhala chete, tapitiriza kafukufuku, kumalo monga ku Nyika, ku Dwambazi, ku Kasungu komanso ku Mchinji chifukwa sitikufuna kuti tisiye pena paliponse posagwirika. Anzathu ena atithandiza ndi ndege ya mtundu wa helicopter komanso ngati chipani tapanga Tatengako akatswiri ena amene ali ndi zipangizo zimene zimatchulidwa kuti ma drone matimu okwanira 4 anayi amene nawonso ali pa ground kuthandizira ntchito imeneyi Cholinga chachikulu nchonena kuti tisangosiira boma lokha kapena abale ena otithandizira komanso ife ngati chipani titengepo gawo. Ngakhale tili okhudzidwa chonchi, tili ndi chiyembekezo kuti a President athu Dr. Saulos Chilima komanso ena onse owatumikira amene ali nawo pa ulendowu ndi ngakhalenso amene akugwira ntchito mu ndege imeneyi kumene aliko ali bwino timafuna tipemphe amene akupereka uthenga adziwe kunena kuti nthawi ino amalawi ambiri ali ndi nkhawa Choncho, kupereka uthenga umene uli wosatsimikizika ukhoza kuwonjezera nkhawa za anthu m'dziko muno. Ndikukhulupirira kuti Mmalawi aliyense atenga udindo owonetsetsa kuti uthenga umene akupereka kapena kuzunguliza mu masamba a mchezo ukhale uthenga okhaokha womwe uli owona. Tifuna tithokoze kwambiri ntchito yonse imene uh, boma komanso abale ena onse akuchita pa kusaka ndege imeneyi koma pempho lathu ndilonena kuti awonjezere pamene akuchitapo tikupempha maboma akunja mabungwe akunja kuti nawonso athandizire pa ntchito imeneyi ndi luso lawo losiyanasiyana limene ali nalo kwa onse otsatira chipani cha utm komanso amalawi onse munyengo imeneyi timafuna tipemphe kuti tiyeni Tisunge bata ndi mtendere. Chachikulu kwambiri chimene tikuyenera kuchita ndiko kupemphera, kupempherera kunena kuti a vice president onse owatumikira amene anali nawo komanso uh, onse oyendetsa ndege imeneyi kumene aliko akhale safe Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha zonse zimene amalawi mukuchita tikulandira mafoni otilimbikitsa ngati chipani pitirizani kutero ena akutithandiza mosiyanasiyana pitirizani kutero mu nthawi ngati imeneyi ndi nthawi yovuta chotero tikufuna kulimbitsidwa mtima komanso thandizo lonse limene mungathe kuthandiza nalo tithokoze kwambiri ambuye akudalitseni zikomo mnthawi ino tikhozano kutenga mafunso uh, kuchokera kwa atolankhani mmene ndanenera tiyeni mafunso athu adzadze pa zimene chipani cha utm chayankhula ndiye tiyamba mwina raundi yoyambirira titenge mafunso okwanira anayi

newspaper ya nation uh, mu statement yanu mwanena kuti uh, simuli okhutira kwenikweni ndi mmene uh, kafukufuku ameneyi akuyendera makamaka potengera kuti uh, ndege inasowa chakummawa uh, 10 o'clock koma kuyamba kuthamangathamanga zayambika chakumasana kapena madzulo munakakonda kuti zinakayenda motani makamaka
Ah, ine johannes momba timveni ah, mwanena kuti ngati chipani mukuchitanso kangati kufufuza panokha koma so far mwina simunalandire uthenga from government officially mwina ngati chipani any effort made ah, to follow up kuchokera ku boma Uh, ine ndi Mercy Matonga kuchokera ku Times. Uh, mu statement yanu mwanena kuti ndege imene anakwera mtsogoleri wa dziko lino wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino inalibe zoziyenereza zina monga ma transponder oti ndege ipangidwe trace mwina ikakhala mlengalenga Inuyo ngati a chipani mukuganiza kuti mwina boma linachitira dala popanga zimenezi? Ine dzina langa ndi Gabriel Kamlomo ndachokera ku Zodiak. Funso langa likukhudza extension imene mwapanga yo- yofu- yakafukufuku ah, yakufufuza ndege imeneyi. A president dzulo amanena kuti kufufuza kumeneku kuchitika pa radius ya 10 ya square kilometers zikuoneka kuti inuyo mwapanga extend uh, uh, area im- imeneyi uh, ndimafuna kudziwa kuti kodi uh, chimene chapangitsa kuti mupange zimenezi ndi chotani mukuona kuti mwina boma likupanga focus kumalo olakwika Uh, funso langa lachiwiri ndi lakuti tonse timadziwa kuti ndege zimayenda mmwamba kufufuza kufufuza kumene kuchitika pano tikuchita mu nkhalango ya uh, Chikangawa komanso madera amene uh, mwatchulawo kutanthauza kuti kwa ine tikuganiza kuti ndegeyo siili m'malereso ili pansi zimenezi zikutanthauza kuti ngati muli anthu mndegemo mwina ali moyo kapena si ali moyo ndiye mukadakonda kuti boma lichite machawi motani pa ntchito imeneyi yosakasaka ndege imene mukuganiza kuti ili pansi osati mmalere pali sapoti imene inu nokha ngati kuchipani mukupangapo ngati UTM mwakambapo za ndege kuti ndege mwina yachoka dziko lino poti nawonso apresident apempha maiko osiyanasiyana kuti athandizirepo pa ntchito ngati imeneyi komanso ndege imeneyi muli nyengo yovuta kwambiri imeneyo mwina mwa pali upangiri otani kuti muthandize nawonso kwambiri ngati chipani zikomo kwambiri Ah, zikomo kwambiri um, i think tikhoza kuyankha kaye amene afunsidwa panowa yoyambirira uh, pabwera funso kuchokera ku Nation Mchindi anafunsa kunena kuti um, kodi ife chipani sitili okhutira ngati chipani um, tikuyenera kunena kuti tipemphe kuti kafukufuku akuchitikayo api- aonjezereke chifukwa chidwi chathu nchonena kuti ah, mtsogoleri wathu apezeke and sitinganene kuti kafukufuku akuchitika okwanira chifukwa ndiye tikhala ngati kuti sitikufuna anthu ena abwere athandizire ifeyo tikukamba chotero chifukwa tikudziwa kunena kuti alipo ambiri amenenso akhoza kugwira nawo ntchito imeneyi chotero Ponena kuti kafukufukuyu tikuona ngati pena akuperewera ndizoona tikuyenera tonse tigwirane manja and pempho ili silikungopita kwa anthu akunja okha komanso ngakhale aMalawi timafunitsitsa mafumu onse mwina auzenso anthu awo kuti tatiyeni tizungulire tione uh, mwina tikhoza nafenso kuthandizirapo kupeza komwe ndegeyi ili pakadali pano chachiwiri um, anafunsa kunena kuti Mercy anafunsa kunena kuti um, s- tikuf- ife tapanga effort yanji kuti uh, pakhale communication ndi amene akuyendetsa kuboma a secretary general apanga communicate ndikukhulupirira kunena kuti um, ku- kuyambira pano kupita kutsogolo padzikhala communication yokwanira uh, pabweranso funso la kuti ndegeyi transponder yake um, ikuoneka kuti pa, pa radar apa sikuoneka tili ndi kanema dzulo tinali tikupanga nafenso kafukufuku wathu ngati chipani tinayitana akatswiri amene timafuna nawonso atiwonere atipatsa ndi amene atipatsa kuthekera kwa malo ena amene tikutchulawa chifukwa pali nawonso zina zimene amaona ndiye ana, amenewo ndi amene anatipatsa kuti pakadali pano iyi ndege imene anakwera vice president sikuoneka pa ndege zimene zinayenda dzulo tili ndi kanema amene mwina mutagawiridwa uh, a nyumba za zolemba nkhani amene akuonetsa ndege zonse zimene zimayenda dzulo so nkhawa yathu ndiyonena kuti um, ndegeyo sikupangidwa track kuti kodi uh, ili pati imene chocho ndi chinthu chimene ngati chipani tikuda nacho nkhawa kwambiri um, mwa number 4 anafunsa Timveni radio Timveni kunena kuti kodi chifukwa chani ifeyo tapanga extend uh, malo amene uh, tikuona kuti kafukufuku azichitikabe tapanga extend chifukwa cha nafenso kafukufuku amene a- anzathu ena akatswiri anati

kuti ngati atakhala ndi information iliyonse ayipereke kwa amene akupanga kafukufukuyu komanso ngakhale ife kuno kuchipani kuti tikhoza kuyigwiritsa ntchito kuthandizira uh, kafukufuku ameneyo um, akufunsa kuti is government akuti boma likuyang'ana ku malo kolakwika sitinganene choncho mmene tanenera kafukufuku wa mtundu otere amafunika kuti aliyense atenge gawo lake ndipo Uh, ifeyo gawo lathu limene tikutenga ndi limenelo bomanso nalo likutenga gawo linalo pa zonsezi cholinga chake nchonena kuti um, tipeze kumene ndegeyi ili so sitingakhale kuti tidzinena kuti awo sakupanga mbali yoyenera kapena awo akupanga mbali yoyenera ayi zonsezi nzothandizira moti zimene tapezazi taatha- taapatsanso uh, amene akupanga nawo kafukufuku ameneyo uh, amene si athu achipani Chotero iyi ndi mbali imodzi ya ife imene tikuchita ngati chipani. Funso lina limene anafunsa kuti kodi ndege imayenda mmwamba nchifukwa chani kafukufuku akuoneka kuti tikuyang'ana pansi. Um, ndikukhulupirira kuti tonse tikudziwa kuti ndege ikayenda mmwamba imatera. Chotero ifeyo um, kafukufukuyu ngati chipani uh, tikuyang'ana pansi chifukwa chokuti ndege singakhale ili mmwamba nthawi zonse. ndeno pansipo ndi pamene tikuyang'ana chifukwa ndege ikachoka mwambamo imakatera pansi funso lomaliza um, linali lokuti ndege sorry i think sinachite capture bwino mbc yes funso lomaliza lichi zina kanjibweresa kuti mayeso You said kuti ndege yachoka kuti, yes? mana kuti ndege imeneyi poti mwene- ah, ah, president ananena kuti kulengeza kumene amayankhulira dzulo president ku kuyankhula ku mtundu wa malawi ananena poyera kuti apempha thandizo kuchokera kumaiko osiyanasiyana anatchulapo norway israel komanso ah, britain mwa maiko ena chabe komanso ma neighboring countries ndimati mwina kuti ngati chipani mwati mukuyesanso mbali yanunso ndiye mwakambapo za ndege ndege imene yachokera kuti komabe Okay. ngochita extend nanga a mdf amene akuti ndi amene adzilankhulapo kwambiri pa nkhani ngati imeneyi mukulumikizana nawonso ngati inu achipani uh, zikomo kwambiri ifeyo tidziyankhula ngati chipani a mdf akuyankhula chifukwa ndi amene akutsogolera kafukufuku ameneyo chotero ndiye kuti iwo adziyankhula pa nkhani imene kafukufuku akuyendera onse amene akutenga nawo gawo ndiye kuti uthenga wonse adziapatsira a mdf iwo ndi amene adzipanga communicate chifukwa nkhani iyi ikukhudzana ndi ndege imene amayendera vice president yomwenso ndi ya malawi defence force so ife tidziyankhula ngati chipani um, koma information imene tidzipereka ndi imene idzikhala yoona imenenso tayitenga mwina kwa anzathu uh, mdf ndiye pa nkhani yokuti ndege imeneyi yachoka kuti ndanena kale kuti ena atithandiza um, um, amene uh, panopo ili kale ili kale pa ground kugwira ntchito izizi ndi zimene ifeyo ngati chipani uh, tim- timafuna tithokoze mwapadera chifukwa cha chimenechi aliponso ena amene achita reach out anena kuti akubwera anzathu abale amene timadziwana nawo ngati chipani Ena, ngakhale ochokera ku maiko akutali kumene, ali munjira akubwera kuti nawonso adzatenge gawo lawo kutithandizira. So sititopa ayi kufikira anthu and ngati alipo ena amenenso ali ndi thandizo lina lililonse limene akuona kuti likhoza kukwaniritsa kuthandizira kupeza ah, kumene kuli ndege imeneyi, ifeyo Ndiye manja athu ndi otsekula. Tikufuna thandizo limenelo. Pali anyamata ambiri amene anyamuka panopo a chipani kuchokera ku Blantyre, uh, amene akupita kumpoto, ena akupita ku Kasungu, ena akupita akukafika mpakana ku Nyika. Kuli anyamata ku north amene apanga kale magulu a chipani, nawonso akuyenda. Tikunena kuti aliyense atenge gawo sitikutsekera munthu wina aliyense chifukwa zonse- zinthu zimene zachitika izi nzoti mmalawi aliyense wakhudzidwa nazo chotero si nkhaninso ya utm yokha ayi komanso ngakhale zipani zina zonse zatifikira zatiyankhula afunsa mmene ife angatithandizire tawauza ndiye tikuyembekezera kuti achita ah, mmene ah, anenera zikomo kwambiri mwaganiza titenge mafunso omaliza ah, atatu

Ndikunena choncho chifukwa choti a president a vice president ndi vice president wa dziko lino komanso ndi mtsogoleri wa chipani chimene chili mu alliance ndi zimene zakhala zikuchitika mmene nkhani iyi inachitikira dzulo panakhala nkhani zosiyanasiyana mmene anthu akugona amakhala ndi nkhawa kuti pena mpaka the statement imene a president anayankhula anachita dispel kuti for example a rescue effort amene akuchitika akuchitika before panali mphekesera yokunena kuti ah, rescue effort imene ikuchitika yaima kodi pali ah, ndondomeko yoti mukhale ndi s- emergency situation room yoti izipereka ma update kwa anthu chifukwa choti china chimene chikuvuta one kuti anthu ndiokhumudwa ndi zimene zachitikazi komanso zikumaoneka kuti anthu akukhumudwa kwambiri ndi kuti kukhala ngati palibe order

ndege imene inalibe transponder information imeneyi mwaipeza motani mwa inu nokha kapena it's shared with ndi, ndi state Would wish to know
zikomo kwambiri um, ndikhulupirira kuti mafunso akwanira um, ndimafuna kuti choyambirira ndimafuna choyambirira ndiyankhe funso limene wafunsa patrick njawala kunena kuti kodi pali situation room imene uh, information yonseyi ikukhalapo tikukhulupirira kunena kuti mmene a president anayankhula dzulo ndiye kuti pakadali panopo um, mwina spe- situation room yo i- i- i- ili- yakhazikitsidwa mwinanso ndi kumene kuzichokera information um, you're right tikuyenera kupanga zotero komanso ifeyo ngati chipani uh, we'll have our own imene tidzikhala nthawi zonse tikupereka ma updates because matimu athu amene apita madera osiyanasiyana ndiye kuti adzikhala akutiuza ifeyo zosiyanasiyana nawonso zimene mwina akumva kapena akuona kumeneko ifeyo tikaona kuti pali china chofunikira kuti mwina tidziwitse uh, masapota a utm komanso mtundu wa malawi tidzipanga choncho uh, kuchokera ku uh, situation room imene nafenso titapange um, pabwera funso la namba 2 limene wafunsa robert kunena kuti when did we get information um, about the uh, missing aircraft um, ifeyo tinadziwa past 10 koma mmene timadziwira information imene tinalandira inali yochokera kwa anthu achipani amene anali pa bwalo la ndege la kunzuzu iwowa potiuza amanena kuti ndege sinatere yabwerera ku lilongwe So kuchokera past 10 ife timadikira kuti ndege itera ku Lilongwe. Uh, ndiye poona nthawi kuti mpakana patha 2 hours nthawi ino imeneyo ili chama past 1 tsopano ndi pamene tinayambano nafensono kuyamba kuimbaimba mafoni tinachita check ndi anzathu aku likoma ku, kuona ngati yatera kumeneko uh, timachita check ndi anthu aku karonga timachita check ndi uh, um, anzathu aku tina ena anapita ku Blantyre ku Chileka airport kukapanganso check kuti kodi kumenekoko uh, zikuyenda bwanji ndiye tinganene kuti ife uthenga umene tinalandira ndi umenewu umene anthu amene anali ku um, mzuzu airport anatipatsira mm, funso lachiwiri amene lachitatu anafunsa kuti i think amangobwereza zimene funso lachiwiri limanena inali ngati chowonjezera ndikukhulupirira kuti uh, mazeze ndayankha funso lanu funso lachitatu linali lokuti as a party kuti tinayitanidwa ku meeting imene anapangitsa dzulo a president um, ndikhulupirira kuti mmene amayankhula president amakamba nkhani ya cabinet so i'm sure kuti ma cabinet ministers onse anapangidwa invite um, ifwa inali cabinet meeting I'm sure pakakhala meeting yokhuzana ndi zipani ndiye kuti uthenga wawo tiu- tiulandira funso lotsiriza ndi limene um, afunsa kunena kuti um, ife tadziwa bwanji kuti ndegeyo uh, transponder sikuoneka Ah, mmene ndanenera ngati chipani ah, dzulo nafenso tinali kalikiliki kupanga kafukufuku ndipo ma experts ena osanafike mdziko muno akubwera apangenso nawo kafukufuku tifuna ngati chipani nafenso tithandizire kafukufuku ameneyo kuti tidziwe bwinobwino kuti ndege ili kuti komanso chimene mwina chachitika ndi chani so sitili kuti tangokhala nawo ndakufotokozerani bwinobwino tili ndi kanema amene titakugawireni uh, nyumba zowulutsa mawu amene akuonetsa ndege zonse zimene zayenda dzulo malawi muno komano ndege iyi sikuonekapo so um, ndi nkhani yokuti ena akatswiri amene amapanga zimenezi ndi amene akutithandizira kuti ti- tidzipezanso nafenso um, information yomwe ikhoza kuthandizira kuti no kafukufukuyu ayende bwino izi tikupanga pofuna kuthandizira pa zina zimene eh, zikuchitika um, ndi mawu amenewa ndimafuna ndikuthokozeni nonse atolankhani uh, komanso ndipemphe kunena kuti pamene tiku, tikufalitsa nkhani Ndikupempheni kuti mukhale ndithu sensitive, ulutsani zokhazo zimene zikhale zili zodalirika. Musaulutse zimene mwina zangomveka ngati mphekesera chifukwa dziko lino anthu ali ndi nkhawa ndiye nkhawa zimenezo nzofunika ife tiwathandizire ndi uthenga oyenerera. Chachikulu pomaliza. Ife ngati chipani tili ndi chikhulupiliro chonse kunena kuti um, um, vice president komanso crew yawo yonse I mean entourage yawo ndi crew yonse ali bwino kumene aliko ife tipanga zonse zothekera mothandizana ndi aboma zimene akuchita komanso abale onse amalawi onse mdziko muno ambuye akudalitseni zikomo kwambiri